ndine wa lahiri ktv kuchimake kwa mapulogalamu osiyanasiyana pa chanelo chathu pano chomwe tingakupempheni tapangani like share komanso subscribe pano pa lahiri ktv chonde osasiyira pa njira odiyoyi imvereni pa so inu apa mukugwebana mugwebana nzanuyo wapita munthu ku america wanyamuka eh? pokhapokha timanena kuti achakwera si mtsogoleri wabwino dzulo ndimanena zimenezi kuti achakwera si mtsogoleri wabwino tikumakamba situnena kuti tudana nawo kuti chanjani iyayi ndi president wa congress koma president wachoka mdziko muno wapita ku america atakakhalako kaya ndi miyezi iwiri kaya ndi miyezi ingati akusiya chipani anthu mukangana chipani anthu simuli pa mtendere iye ndikumatani ndikumachoka moti mukakhala mukuona kuti mtsogoleri pamenepopo pali utsogoleri ndithu oti munthu mtsogoleri wabwinobwino angapange zimenezo inuyo pa nzeru zanu mukuona kuti munthu wabwinobwino angapange zimenezo Eh? dzana dzana takambirana pano patakhala tsiku lonse kumakambirana achakwera amaziona ati amaziwerenga ndithu kumaitoona anthu amawauza magi umaonetsa anthu amawauza bwana anthu akambirana zakuti zakuti si dzulonso timayankhula zimenezi kuti amene munthu uchateni tipangeni zakuti zakuti nde ngati safuna kukhala kuti abweretse bata kuchipani ndi bwino achoke maona azipita komanso chinthu china chipanichi chili ndi vice president amene ali mai gotani hara alipo ali kunoku Ni- ujenitu chithyola alibe udindo uliwonse kuchipani chithyola alibe udindo uliwonse kuchipani za uleader opposition chithyola anapanga iyeyo ndi achakwera zawo zimenezo anapangira ku- ku- ku parliament so ngati chithyola ali ndi mphamvu ndi ku parliament akati ku parliament kuchobwera kuchipani chithyola ndi memba ngati mene mulili mmene ndili ndani ndilili anamusiyira bwanji chipani pamene chipanicho chili ndi vice president nkumanena zoti achakwera adzasintha mayatu ananena dzulo kuti mungotaya nthawi ndi za chakwera sangasinthe amagraudi viyeni yoti ndi viwansi mwandimva eh? two olo itapita facebook kaya itapita kutiko zomwe zachitikazi nzolakwitsa mwandimva eh? chipani achakwera asachitenge ngati nchakunyumba kwawo mwandimva magraundi eti ine ndimakuuza anthu nthawi zonse ine president wanga ndi achakwerawo mwandimva eti ndimanena pano pa daily kuti ine president wanga pano wa aliyese kaya muti nkhalamba kaya muti ndani kaya muti ndani aliyese ngati ali member wa congress president wake ndi achakwera kufikira convention amba komano presidentiyu asatitenge ifoni oti enafe tidayamba kuyankhula za iyeyo kapena anthu anayamba kuyankhula oti achakwera titere titere nde azingopanga ziganizo mene angafunire no izozo nde ndizokanika zimenezozo zimenezozo nde ndizosagwira so zimenezozo ife sitisekerera zomati achakwera azingopangabe ziganizo zolakwitsa ziganizo zomwezo zomwe zinapangisa kuti tituluke mboma kuchedwa kupanga ziganizo uko ndi kumene kunapangisa kuti tituluke mboma so panopa sangamangopangabe zinthube zomwe zomwezo zomwe zomwezo zomwe zomwezo ayi somwene ngamba ere chipani cha chima- chimayenera chizitsatidwa malamulo mene chimene utani kukhalira kodi wachaso chipani cha tanero katenga anthu ena mamvaira ana mkaka iwo acho katenga achina mkaka anakatenga anthu a chakwera nawo mmene muja anafushora na mkaka kuwathamangisa thamangisa kuwa- kuwachotsa unduna kuwatani kupanga zofuna zawo kutenga anthu akutchalitchi kwawo nkutenga nawo panopa mukungovota wakuti ammanga wakuti waba ndalama mukuonetsetsa pa anthu onse aja palibepo munthu achani wachipani olo mmodzi apa anthu onse akunenedwa amene wachapa ndi anthu oti achakwera anangokatenga katimu kawo kungokafukula kwina kwake nkukatani nkukabweretsa so katimu kaja kavundulavundula kavundulavundula kanyamuka katani kapita chipani cha ndija chakhala choti ku akaunti ya kuchipani kulibire ndalama ina iliyonse chipani cha ndija chatani chija chakhala chitokokerera zinthu kuti chipani chimangidwe pamene ndalama zili m'matumba mwa ndani mwa anthu mwandimva nde izizi zomati achakwera munene kuti abwererenso chabwino abwerera mutero abwerere koma kuti munthuyo adzibwerera asanasinthe eh, timafuna kuti munthuyo asinthe so munthuyo sanasinthe mudziti abwerere ndiye tupangapo cha Hmm? Ndoti za chipani sakutsatabe malamulo mmene akuyenera kukhalira. Basi za nzeru zonono ndi chipanicho chili ndi vice president. Eh? Zili ngati munthu kuntchito kwako iweyo. Basi iweyo peza unoti uli wachiwiri kwa bwana. Bwana akatenge wa namba 4 kwa iweyo. Eh? Ndikumamtuma zintchito. Umva bwa. Hmm? Panopa Chithyola wamera mapiko. Wamera mapiko osatinso masewerayo. eh? chithyola wamera mapiko apanga zimenezi chifukwa choti mphamvu azitenga kwa chakwera pamene chithyola si, si me, ndi memba chabe kuchipani so izi ndi zopusa so tikamasekerera izi zinthu achakwera sasintha